D'ordaigh an Coirnéal do na dochtúirí a bhí sa gcampa gan cóir leighis a chur ar fhear ar bith nach raibh sásta a ainm agus a uimhir a rá. Ar an gcaoi sin, tarraingíodh na dochtúirí isteach sa gconspóid faoin gcoinscríobh. D'fhan duine de na cimí, W.J. Brennan-Whitmore, ina leaba mar agóid ina aghaidh sin. Did you wish to see me?

And has his conduct been reported to the British Medical Association? I dtús mí na Nollag, ghéill an rialtas don bhrú a bhí orthu sa bparlaimint, agus cheadaigh siad tuairisc neamhspleách ar an gcampa darb údar Sir Charles Cameron. Séard a dúradh leis na príosúnaigh nach raibh ann ach routine inspection agus tugadh éadaí nua dóibh. Ach nuair a bhí Cameron ar leic a dorais, thuig siad céard a bhí i gceist.

Oh yes. We get enough salt. Salt. Salt. Níor foilsíodh tuarascáil Cameron riamh, ach bhí faitíos a chroí ar an Dr Peters faoi bhreith na tuarascála. Bhí a choinsias á chrá. D'fhág sé slán ag an gcampa,

a raibh a fhormheabhair Uí Seimill ar ddeg o'r gloch. Bhí breith an chróinéara gur chuir sé lámh ina bhás fhéin agus gan é ar a chiall cheart. Nuair a fógraíodh an scéal i bhFrongoch, chuir an Coirnéal Heygate Lambert olc ar na cimí nuair a mhaígh sé gurb iad fhéin ba chúis le féinmharú Pheters. Is the Right Honourable Gentleman aware that the prisoners are prepared to prove that the doctor's death was caused owing to the conditions laid down by the Commandant. Bhí idir Gael agus Gall ar bís sa gcampa, ach cén glacadh a bhí le tuarascáil Cameron ar chúl na ndoirse oifigiúla? Colonel Heygate Lambert, but if you just permit me to say. Bhí Larry Ginnell agus Teachtaí eile ag cur ceisteanna agus ag déanamh gearán i nDáil Shasana faoi dhrochshaol na bpríosúnach i bhFrongoch. Bhí an rialtas liobrálach náirithe os comhair an tsaoil. Bhí tacaíocht an phobail ar thaobh na gcimí anois. I Mí na Nollag, bhí John Redmond féin ag iarraidh go ligfí saor iad, cé gur aontaigh sé leis nuair a cuireadh cinnirí an Éirí Amach chun báis i Mí Bealtaine. Ar an aonú lá fichead de Mhí na Nollag 1916, d'fhógair Henry Duke ar son rialtas nua Lloyd George go raibh cead a gcos le tabhairt do na cimí.

I mBaile Átha Cliath fearadh fáilte roimh na cimí. An chuid ab fhearr de na hoifigigh a bhí againn sa troid ó míle naoi gcéad a naoi déag go dtí mile naoi gcéad fiche a trí, i bhFrongoch a d'fhoghlaim siad a gceird. An chuid ab aite de, bhí Óglaigh na hÉireann ag foghlaim léinn. agus ag cleachtadh saighdiúireachta ar chostas Shasana. Rinne Séamus Ó Maoileoin obair spíoradóireachta don Choileánach aimsir na nDúchrónach i Luimneach, faoin ainm Liam Forde, ach le linn Chogadh na gCarad chuaigh sé leis na Poblachtánaigh. Tar éis an chogaidh, shiúil sé an tír ina mhúinteoir agus ar ais leis faoi dheireadh go dtí an fód dúchais i mBealach an Tirialaigh, áit ar bhunaigh sé scoil. Fuair sé bás i 1958, in aois a sheacht mbliana agus trí scór. Nuair a fuair Joe Stanley cead bóthair ó Frongoch, ní fada go ndeachaigh sé ar ais chuig gnó na clódóireachta. Chuir sé iris oifigiúil na cúise, An tÓglach, i gcló don Choileánach faoi rún. Faoi dheireadh a shaoil i 1950, ba leisean an Drogheda Argus,

Tar éis dó a thíocht go dtí an Bhreatain Bheag, scríobh an Coileánach an méid seo. This is Frongoch, an internment camp. There is only one thing to do while the situation is as it is, make what I can of it. Níl dabht ach go ndearna an Coileánach beart de réir a bhriathair. Leis an aithne a chuir sé ar na fir i bhFrongoch, d'éirigh leis dul chun cinn sa gcoimhlint le tíocht. Bhí sé ina Aire Airgid sa gcéad Dáil i 1919. Bhí sé i gceannas ar Rannóg Faisnéise na nÓglach le linn Cogadh na Saoirse. Ba cheannaire míleata thar cuimse amach is amach é. Sé an Coileánach a bhí i mbun idirghabhála an Chonartha a bunaíodh an Saorstát agus bhí sé ina phríomh-cheannaire mhíleata in arm an tSaorstáit. Ach fuair sé bás nuair a cuireadh luíochán air le linn Chogadh na gCarad in aois a dhá bhliain déag agus fiche. Ní bréag a rá gur coláiste a bhí i gcampa Frongoch, coláiste na réabhlóide. Tá an Churraigh ar Tin Town anseo tráthnóna amárach ó leath tar éis a seacht. Bígí linn!